Igbo ndị ọma Igbo wu Igbo Chukwu gọziri agọzi ana m anabata ụnụ na chi abụọla tv ee n'ụbọchị taa wụ ahịa eke asị m eke ketara ya iru ketara ya ketara ya ụba ihe m ji n'aka wụ ogirishi gịnị ka ogirishi na-arụ gịnị ka eji ogirishi eme n'ala Igbo ama m na ọtụtụ ndị ajụrụ ihe gbasara ogirishi ga-asị na eji ya adọ oke ọrụ aga n'oke ọrụ adọ ogirishi ọgwụla mana taa anyị chọrọ ịmata ọtụtụ ihe dị iche iche ogirishi a nwere ike ịrụ ya ọ bụrụ na ikirichaa ya mụta ihe n'ime ya gbaa mbọ hụ na ị ga na Chi Abụọla TV sọbskraịbụọ laikụọ ma shia ya wụ vidio a ị na-ele ka ndị ọzọ nwee ike inweta ogirishi ka a na-akpọ fertility tree ahịhịa ya wee wụrụ fertility leaf eji ya adọ oke ọrụ maka ọwụ osisi ka osisi osisi nwere uru na mmụọ nwee uru n'ihe ke ọzọ eji ya eme wụ eji ya adọtu agwụ ọ wụrụ na ime agwụ etinye ya ụha tinye ya ogirishi ya wụ na ogirishi nọ n'agwụ gị nwụrụ mara na enwere ihe ala ebe ahụ na-adọ gbaa mbọ jụọ ese mara ihe ọwụ agwụ gị gazie ọtụ ọ kwesịrị gị hụ ogirishi ga-eme gịnị ga-ebu ya wụ ke abụọ eji ya adọ agwụ n'ihe dị iche iche wụ uru mmụọ ihe gbasara ihe mmụọ ogirishi nwere ike ime ke mbụ ị ga-ahụ na ọ bụrụ onye soro buo ozu ma o meta akpati ozu ewezụga ihe niine ọ nwere ike ịga kụrụ ahịhịa ogirishi wee hisacha aka ya ọ na-eme ka ihe dịka mgba mmụọ ma mmụọ ọjọọ hapụ imetụ onye ahụ aka ke ọzọ nwatakịrị ihe ọdụdọ na-adọ ka a na-akpọ convulsion n'asụsụ bekee ọ wụrụ na ihe ahụ bido kwanye ọkụ tinye ọkụ ozugbo n'ihu ụlọ ebe ahụ gaa kpata ahịhịa ogirishi a ka o buru ibu wụnye ya n'ọkụ ahụ ọ na-enepụta anwụrụ ya na-apụta ị ga-ahụ na ihe ọjọọ ahụ na-adọ nwa ahụ mmụọ ji ya aka ga-eme gịnị ga-eri mbọmbọ ka ị nwezi ike iwere akị ude akị e ji akwụ ojukwu rụọ were tee nwa ahụ mgbe o nwere onwe ya ya wụ ị kwanye ọkụ ga-ekere ya tinye n'ọkụ ọ na-enepụta ushi ya na-apụta ọ na-achụ mmụọ ọjọọ Dọọ ya gburugburu n'ụlọ gị ma ọ wụ na-abụ gị ọ na-achụ mmụọ ọjọọ o nwere ike bụrụ onye isi ọkụkụ na-akụ isi ọwụwa ya wụ na ihe mmụọ bụ nwanne m kpata ya nga o bu ibu suo ya suo ya ihe ọma kpapụta mmiri ya were etewere m onye ahụ oke isi ahụ na-akụ ụtụtụ n'abalị gị ahụ ya nwere onwe ya ọ bụrụ onye gaganụ zọrọ ihe dị ka ọgwụ ọjọọ ya zọrọ ya kọta ihe wụ ogirisi suo ya nga ọ dị mma weta mmiri ya ma i nwere ike shie ya eshie ma ọ paa ya apa ọpụpa na-aka mma gị were mmiri ya nyere m onye ahụ ya ṅụọ ya ihe ahụ ọ zọrọ ga-eme gịnị ga-eri mbọmbọ ya wụrụkwana na ị na-aga ebe ị na-aga ikekwa ebe ahụ ị na-aga enwe ọtị o si eme na ahụ ahụ obi esisara gị ike n'ebe ahụ ị na-aga kere ihe mbụba ole ma ọ wụ weta osisi ya ọtị nga ọ dị anọ wee ya na akpa gị ma ọ kụrụ mbụba ya wee na akpa gị kụrụ gaa ebe ahụ ị na-aga ọ wụ eje alọ ị gacha gị ala nke ọzọ na i nwe ike nọkịta ọtịnị ahụ na-eme m ọtị m ọtị ma ịghọtado ya na nke nwere ihe megị ma enwere ihe i nwere ike ịkọtali fụọ ihe na wee gaa na mmiri were saa ahụ were saa ahụ ụtụtụ na abalị ikekwa ị na-arọ nrọ ọjọọ nrọ ọjọọ nwere ike na-eburu m oke isi ọwụwa fụọ ihe na were ya na-asa ahụ ụtụtụ na abalị ị nọkịta ụjọ na-atụ m nọkịta ume amapụ nọkịta ụjọ abịa ma onye dị ka akpata oyi ezuo onye ahụ gị elee anya akpata oyi zuru onye ahụ anaghị apụ apụ fụọ ya fụta mmiri ya sụpụta ihe ọma wee gaa na mmiri e ji asa ahụ e ji asa ahụ ụtụtụ n'abalị gị enwe ihe ga-aha gị nke ọzọ a na-akpọ ya fertility leaf maka nwaanyị na-anaghị atụ atụ ọ bụrụ na nwaanyị dị otu a ọ bụrụ na nsọ gị gachaa ozugbo nsọ gị na-agbacha nwaanyị ọ na-ara ahụ ịtụ gị weta eh, akwụkwọ a kụta ya nga ọ dị mma maka nwaanyị ọ na-ara ahụ ịtụ atụ na ịmụ amụ shie ya n'ọkụ ihe dị ka nkeji iri ruo nkeji iri na ise gị shie ya hapụ ya ya ajụta oyi ịhapụ ya ọ jụta oyi gị ezaa ya ṅụọ ya ise ruo abalị atọ ruo abalị ise nsọ gị gbachara dịka nwaanyị ọ na-ara ahụ ịtụ atụ nsọ gị gbachaa gị ekụta ya nke o buru ibu shie ya n'ọkụ ihe dịka nkeji iri ruo nkeji iri na ise hapụ ya ya ajụta oyi gị ezaa ya ịzachaa ya gị na-aṅụ ya ọkara ọkara tumbler cup ṅụọ ya ọkara ya n'ụtụtụ ṅụọ ya ọkara ya n'abalị ṅụọ ya site n'ụbọchị abalị atọ ruo abalị ise ka nsọ gị gbachara maka onye ọ na-ara ahụ ịtụ atụ ịmụ amụ ị na-enwe eze mgbu ị na-enwe eze mgbu ịkpata ya Gị shie ya n'ọkụ, hapụ ya ya ajụta oyi. Gị kpụọ ya n'ọnụ were kpụkpụcha ọnụ gị kpụkpụcha ọnụ gị ọkacha ebe ahụ eze ahụ na-egbu gị mgbu ịkpụcha ya kpụtụ ya n'ọnụ nwantakịrị gị ebufuo ya ọ bụrụ ihe dị ka ihe ọtụta akpị ma ọ wụ aṅụ ihe ọtụta tara gị fịọ ya ṅụọ aṅụ werekwe ya tee nga ahụ ihe tara gị shie ya n'ọkụ ọ dị mma fịọ ya afị ọ dị mma ṅụọ aṅụ tekwe ya nga ahụ ihe ọtụta tara gị ọ na-akwụsị mgbu ọ na-akwụsị isi ọwụwa ọ na-enye aka na ịtụ atụ na ịmụ amụ fertility leaf ya wụ igbo ndị ọma ọ wụ ihe a wụ ihe ogirishi na-eme gịnị na-arụ ya ka eji kpọ ya fertility tree ma ọ wụ mbaba ya fertility leaf maka ọ na-enye aka maka ọganihu agwa ọbụla ejikwere ya dọ ọnụ ya ị ga-ahụ na o teghị aka ihe ga na-aga ihe niile na-akụ niile ga na-aga otu ụbọchị ya wụ ọ wụ ihe anyị nwere ike ikwu Ọ ihe anyị nwere ikwu n'ụbọchị taa gbasara ogirishi wụ fertility leaf ka ị na-ekiricha ihe a gbaa mbọ hụ na ị subscribe na chi abọọla tv ị subscribe like ọ vidio ndị e nwere ebe ahụ ma share ya ka ndị ọzọ nwee ike inweta hmm? ị subscribe na Chi Abọọla TV nkụzi niile dị iche iche a ga na-eweta gbasara ihe dị iche iche Igbo nwere na ihe a na-arụ na otu e si esi ha eji ha enweta ọganihu na ihe ọma ị ga na-enwetacha ya anyị ga na-akụzi ihe dị iche iche na Chi Abọọla TV ihe e ji mee Chi Abọọla TV maka ịsị Igbo chi abọọla tetenụ n'ụra ka anyị laghachi azụ n'ụkpụrụ anyị ọ ya wụ ihe nọ n'ime ya Aha m wụ Ichie Chidiebere Chimana nwa Chimereze. Asị m onye anwụna ibe ya efula, Igbo wu Igbo, ya gaziere unu.